Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Dia daoibh a chailíní, cén chaoi a bhfuil sibh? Tá sé chomh deas sibh a fheiceáil arís. Mothaíonn sé nach rabhamar ar fud lena chéile le fada anuas, I don't know, fúibhse but just nílim tar éis a bheith libse le fada. Yeah tá sé aisteach go leor like, tháinig mé abhaile don Nollaig agus chonaic mé thú Lucy ach bhí sé sin like, mí ó shin ach mhothaigh sé go raibh sé like, blianta ó shin faoin am seo ach yeah, faraor ní fhaca mé thú Rachel an lá sin ach conas a raibh cúrsaí leat thar an Nollaig agus um, gach rud mar sin? Like, ní raibh mé in ann mórán a dhéanamh agus ní fhaca mé mórán daoine like níor fhág mé Droichead Átha chun an fhírinne a rá yeah bhí sé deacair go leor like bhí sé ar intinn agam sibhse a fheiceáil um ar aon nós but ní raibh an deis againn. But yeah tá sé deas a bheith ar ais cos bhí mé buartha faoi cúrsaí covid sa bhaile agus you know like ag déanamh an an covid test agus an PCR agus bhí mé like buartha faoin eitilt agus gach rud but le cúnamh Dé táim ar ais ach ag múineadh ar líne arís so tá sin kind of le donacht but

imirt Just Dance ó am go ham. Go hálainn.
Yeah. Goals. Uh, an-spraoi agus bíonn Missy mo mhadra just ag bratnú orm like what the hell cad atá á dhéanamh aici? Ar an podchraoladh inniu, cé go bhfuil sé chomh deacair agus muid inár suí sa bhaile, táimid ag plé ar laethanta saoire agus tosóimid ansin so leis na laethanta saoire a bhí againn nuair a bhíomar níos óige. So um Lucy cén sórt laethanta saoire a bhí agatsa agus tú mar pháiste? Is breá liom an topaic seo, ceapaim go bhfuil sé chomh gleoite. Is aoibhinn liom ag smaoineamh siar ar laethanta saoire. Nuair a bhí mé óg, bhuel, like, mo shaol ar fad really, ní dheachaigh mé féin nó mo mham, um cos it's just mé féin agus mo mham like inár dteaghlach, um ní dheachamar ar thuras like staycation riamh um mar bhí sé i gcónaí ró-chostasaí. Nach bhfuil sin chomh like, irónach?

Bhí sé go hálainn agus tá neart cuimhní deasa agam. Cad, cad fút féin, Rachel? Bhí mise cosúil leatsa, like níor dheachaigh mé riamh ar staycation in Éirinn le mo chlann. Bhíomar i gcónaí ag dul chuig an Spáinn, like you know ansin like ó clár teilifíse like gach bhliain

bhí sé an costas céanna dul áit éigin in Éirinn ar feadh like deireadh seachtaine nó dul chuig an Spáinn ar feadh coicíse like all inclusive so just dhéan rinne sé níos mó ciall. Bhí mise ar an mhalairt mar chuamar go Cathair na Mart i Contae Mhaigh Eo chuile samhradh nuair a bhí mé mar pháiste mar bhí B and B ann agus bhí mo thuistí cairdiúil leis an bean an tí faoin am seo agus bhí Westport House ann so bhí sé kind of like um, Disneyland Florida for the West níl sé go like, well tá sé go maith is tú mar pháiste ach níl sé like, iontach ach fan mar an tana fás nuair a bhí mé mar pháiste ach I'd say go dtí go raibh mé b'fhéidir i rang a ceathair sin an um, laethanta saoire a bhí againn chuile tsamhraidh yeah, like, suas go dtí an pointe nuair a bhí mo mham ag iompar le mo dheartháir is óige. Ní raibh laethanta saoire bucáilte acu mar ní raibh a fhios againn cé chomh luath is a bheadh an páiste ag teacht. So bhí mise like sé bliain d'aois agus mé like ag ciceáilt suas mar ní raibh laethanta saoire againn and little six year old Aoife wanted her holidays you know. So chuamar ann ar feadh oíche, I'd say ar an like an naoú lá déag de mhí mí Lúnasa. So chuamar ann ar feadh oíche amháin agus sa carr abhaile bhí mise like,

an dara lá is fiche de mhí Lúnasa, so like mom was ready to pop and then just you know gan a bheith suaimhneas a theacht she was like fuck it rachaimid ar laethanta saoire don bit sin ach em eh nuair a bhí mé i rang a ceathair chuamar chuig an Spáinn don chéad uair riamh so bhí mo dra- deirfiúr níos sine ná mé bhí sí like Ach b'fhéidir go raibh mé níos óige ná sin. Ceapaim go raibh sí sa mheánscoil ar aon nós agus bhí mo dhriotháir is óige, ní raibh eisean ag tosnú sa bhunscoil go fóill mar tá trí bhliain idir gach pháiste againne. Ach yeah, chuamar chuig Salou cúpla uair mar cosúil leis sin like fuair mam áit a thaitin léi agus ansin, Like yeah, seo mo spá- spás like tá PortAventura ann, tá sé handy chun dul ann, tá an trá in aice láimhe againn, tá linn snámha againn, tá sin go breá ach I'd say go chuamar ann like uair amháin gach trí bhliain, tá like you know comharsanaí againne mar tá cónaí orm ar feirm agus ní raibh iadsan like ní raibh fiú passport acu go dtí go raibh muid san idirbhliain agus bhí muid ag dul go Salou do ár laethanta saoire idirbhliana agus bhí orthu like passport a fháil do sin so ní raibh mé chomh lofa sin ach yeah bhí sé kind of just Cathair na Mart chuile tsamhraidh. Tá Cathair na Mart deas Tá áiteanna i bhfad níos measa ann in Éirinn. Sin fíor sin fíor like is áit deas é yeah. Tá sé go deas chun like, you know, deireadh seachtaine yeah. or nó chun dul ann uair amháin ach I wouldn't be dying chun dul ar ais ann like, you know. no. No, tá sé gleoite ar feadh deireadh seachtaine. Chuaigh mé ann ar chuairt chun mo chara a fheiceáil agus sa teach aici ansin agus chuamar chuig uh, like, spa agus bhí oh, sin go hálainn yeah, like, oh, an chéad uair riamh an t-aon uair riamh a ndeachaigh mé chuig spa ach bhí sé an- an-deas um, agus ansin chuaigh mé ag snámh you know, san fharraige. Tá sé deas ar fad like, deireadh seachtaine. Yeah. Tá sé greannmhar dó mar like, aon uair atá like, breithlá mo thuistí ag teacht aníos nó like, Nollaig mar shampla, bím like, oh, like, cad tá uaibh? Like, mar tá sé chomh deacair just bronntanas a ceannach do m'athair. Oh, yeah. Like, I've given up. Ach anois bíonn sé like, oh, like, buy, you know, voucher go deas don dul ar like, you know, deireadh seachtaine.

ach libhse, tá like níos mó i bhur dteaghlaigh. Déarfainn go bhfuil sé an-strusmhar ar bhur dtuismitheoirí laethanta saoire a phleanáil don mhéid sin duine like you know even cúigear, beirt, ceathrar, or whatever like bhí mé just ag smaoineamh air sin agus sibh ag labhairt you know nuair a chuaigh tú féin chuig Salou agus chuig Meiriceá. Like sé chomh difriúil, bhí mo mham just mé féin agus mo mham she's like ah yeah thiocfaidh sí aon áit a rachaidh mise so you know no wonder like phioc siad áiteanna gur aoibhinn leo dul chuile bhliain you know like yeah yeah áiteanna a bhfuil siad like compordach dul chucu chuile bhliain déanann sé ciall like. Bhí mé just ag ceapadh ansin nuair a bhí tú ag caint faoin like cé chomh deacair is atá sé like laethanta saoire a phleanáil. Nuair a bhí mé i bhfad níos óige, b'fhéidir, bhí mé like, i rang a trí nó rang a ceathair i mbunscoil le linn an Cásca ceapaim. Bhí like, dúirt mo tuistí go rabhamar ag tabhairt ag tabhairt cuairt ar mo uh, col ceathracha i mBaile Átha Cliath agus so, so bhíomar ag dul ar an motorway Agus bhíomar like, málaí cur sa, sa bhút mar like, bhí, cheapamar go raibh muid ag fanacht inár, i dteach ár gcol ceathrair ar feadh like, deireadh seachtaine, abair. But um, ansin like, chuaigh mo dheaid like, as an exit chuig an aerfort agus just chas mo mham timpeall sa charr agus dúirt sí, 'Oh yeah, like, táimid actually ag dul chuig Lanzarote. Surprise! Oh my Agus bhíomar God! Ó! uh, but uh, scéal greannmhar thosaigh mo deartháir níos óga ag caoineadh cos bhí sé ag tnú le mo col ceathracha a fheiceáil. Bhí sé like, oh, I wanted to play with Barry and Declan. Bhí mo thuismitheoirí like, an bhfuil tú i ndáiríre, like, tá tú ag dul chuig an Spáinn, cop on. Chuir tú i gcuimhne dom, um, rinne mo mham rud cos ní raibh sé chomh iontrach le- le do scéal ach um, cuimhin liom rinne sí rud éigin cosúil leis sin. Bhí mé i rang a ceathair, ceapaim, agus tháinig mé amach as scoil agus dúirt sí, Oh yeah, like amárach beimid ag dul ar laethanta saoire chuig Gran Canaria, an chéad uair a ndeachamar, le m'aintíní. Like ceapaim like surprise a bhí ann ó m'aintíní chuig mo mham agus mé féin, like mar bhronn-, like d'íoc mo mham as píosa de ach like mar bhronntanas don bheirt againn um, agus just rinne mé glan dearmad air go dtí go ndeir tú sin Rachel agus tá sé chomh gleoite. Yeah, tá sé gleoite. Yeah.
Is maith an rud é a dhéanamh duine é like duine eile, but yeah, déarfainn go raibh sé an-strusmhar do mo tuismitheoirí, like go háirithe just mar gheall ar mo deartháir níos óige, like is dócha yeah. go raibh nó níos sine tá brón orm, is dócha go raibh like pleananna aige don like laethanta saoire as an scoil 'cause ní raibh sé ar eolas aige go raibh sé ag dul ar laethanta saoire and then bhí mo tuismitheoirí just like, 'no you're actually going to Spain'. Thosaigh sé ag caoineadh. Céard faoin an laethanta saoire, like an chéad laethanta saoire a bhí tú ar riamh? 'Cause bhí mé, nuair bhí mé ag smaoineamh, ag smaoineamh siar, bhí mé ar laethanta saoire nuair a bhí mé sé mí. Like, chuaigh mé, yeah, so chuaigh mé agus like obviously ní cuimhin liom but apparently dar le mo Mham ar aon nós bhí mé in Ibiza like sula raibh mé bliain amháin.
No wonder so, if that wasn't a setter yeah so on brand An cuimhin leat do céad laethanta saoire Aoife? Ní cuimhin liom an céad uair a chuamar chuig Cathair na Mart, caithfidh mé a admháil, ach cuimhin liom an chéad uair a bhíomar sa Spáinn. Um, it all just merges into one, so, yeah. An céad uair a chuamar chuig an Spáinn, like... Just went on one big holiday.
I suppose an standout memory atá agam den um, laethanta saoire seo, and like, this is no reflection on any member of my family, ach bhí mo deartháir, like, ceathair nó cúig bliana d'aois, right? Agus bhíomar ag pacáil suas, um, agus Bhí an triúr siblíní eile ag dul thíos agus cheapamar go raibh ár deartháir le mo thuistí agus cheap mo thuistí go raibh ár deartháir linne. So tháinigeamar ar an bus agus ansin tháinig ár tuistí ar an bus like cúig nóiméad ina dhiaidh sin and we're like lads cá bhfuil Labhrás like níl níl sé linn nó níl sé libh and like we were you know panicking and at this point so like rith mo Dhaid suas go dtí an árasán arís agus bhí sé just ina suí ar like, na steps amach ar like, in aice leis an doras ag caoineadh mar ba bheag nár chailleamar é sa Spáinn. Home Alone 2, ah. Lost in Salou. le cúnamh Dé bhí sé ceart go leor um, agus Lost in Salou.

chuig an chathair anois is arís ach níl siad like i gcomparáid le PortAventura in aon chor. So bhí sé sin go hiontach. Nó ag dul chuig an like waterpark freisin mar ní raibh ach like slide amháin i Leisureland i Bóthar na Trá agus you know níl sé sin i gcomparáid le na waterparks. So umm I suppose just ach tá sé deacair teacht ar cuimhne mar a dúirt tú Rachel mar like just tá sé kind of mar blur like tá a fhios agat go bhfuil go go tharla sé agus má cuireann tú like the you know má caitheann tú do meon siar beidh tú in ann teacht ar like oh yeah like cuimhin liom é sin agus cuimhin liom é sin ach tá sé deacair just kind of smaoineamh ar ar an bpointe boise. Um, tá scéal greannmhar agam faoi uh, PhortAventura. Chuaigh mé chuig Salou le mo bhuachaill like, obviously níl sé mo bhuachaill anois nuair a bhí mé like, naoi déag like, nuair a bhí mé just críochnaithe leis an céad bliain in ollscoil agus an céad laethanta saoire a bhí againn le chéile agus ní raibh sé sa Spáinn riamh ina shaol so chuamar chuig Salou agus d'fhanamar in óstán it was like horrible

Mar is ceart boss babe sin chomh greannmhar Céard fútsa Lucy agus na céad cuimhní ar laethanta saoire? Bhuel an chéad laethanta saoire a ndeachaigh mé air ná bhuel gur thug gur thug mo mham mé chuig Biarritz sa Fhrainc. Bhí mé like thart ar a haon just an bheirt againn agus ní chuimhin liom seo ach i gcónaí

or yeah Sardinia a bhí ann, mé féin, mo mham agus ceapaim cara le mo mham a bhí linn. Bhí mé thart ar ceathair nó thart ar ceathair I'd say ceathair bliain bliain d'aois agus thosaigh mé ag seinnt an piano. Ní féidir liom an piano a sheinnt, may I just add. Um, no protégé thall anseo. Um,

I don't know cén fáth gur cuimhin liom sin ach sin just cuimhne a sheasann amach dom cos actually cuimhin liom a bheith ar an bpianó, you know. An ndearna tú ceol don Ardteist? Absolute Aoife! You know, oh. Aoife
no, mar bhí fad ag stán a gceann a gceart. Bhí like píosa a bhí orainn um, staidéar a dhéanamh air was like Deane, it was called Sea Changes agus an píosa ceoil is measa a chuala mé riomh brón orm Deane ach go bhunúsach like

faoi ag seinnt an piano sin an night terror a tháinig ar ais agam. Déarfainn gur fuair sé inspioráid uaimse. Ó cinnte go raibh eisean actually ag ithe a chuid croissant. An lá sin was like I got an idea. Chomh greannmhar. Cén áit is fearr libh tar éis a bheith ag taisteal suas go dtí an pointe seo? Nílim in ann smaoineamh ar like áit amháin cos táim tar éis a bheith i go leor áiteanna, like tá tá an t-ádh orm, ach b'fhéidir má raibh orm ceann amháin a phiocadh amach is bhí mé go hiomlán gafa le Langkawi nuair a chuamar ag taisteal tar éis an Ind, Langkawi in Malaysia, cos just bhí sé chomh deas, tá sé ar intinn agam dul ar ais. Or else b'fhéidir, is aoibhinn liom an Ghearmáin, tá col ceathracha agam agus cónaíonn orthu. sa Ghearmáin, i Munich, agus chuaigh mé ann cúpla uair chun like cuairt a thabhairt orthu agus chuamar ag sciáil le chéile agus freisin tá like Oktoberfest ann agus just tá gach rud chomh like tá an architecture chomh deas agus you know just tá like an like an méid sin rudaí le déanamh ann. Yeah, I just really like Germany. Go hálainn. Um, céard fút then, Lucy? Yeah, tá sé chomh deacair áit amháin a phiocadh. Ceapaim, caithfidh mé trí áit a phiocadh. Ní féidir liom díreach áit amháin. An chéad áit Um, ná Páras. Is aoibhinn liom Páras. I ndáiríre.
Um, oh, oh yeah, I know, like, táim tar éis dul ann, I'd say, ceapaim sé uair anois gach éinne, like, táim gafa leis an gcathair sin. Caithfidh mé a bheith im chónaí ann am éigin le linn mo saoil, like, tá sé just go hálainn. Áit eile gur aoibhinn liom ná an Ísiltír. Ní raibh mé ach in Amsterdam uair amháin i 2019 ach bhí sé just go hálainn. Bhí mé ar mo sháimhín só nó agus mé ag siúl timpeall agus bhí sé just an-chompórdach agus bhí na daoine go hálainn agus bhí na bláthanna ar fad amuigh mar chuamar i mí Aibreán so bhí na tulips amuigh bhí just go hálainn agus is aoibhinn liom áiteanna ina bhfuil um, like, uh, uisce thart timpeall orthu. Cé nach bhfuil Páras nó um, Amsterdam tá siad i lár na tíre um, tá fós na habhann timpeall na háite so is aoibhinn liom sin agus ansin áit éigin eile déarfainn, tá sé chomh deacair, like it's just trying to, an mhéid sin áiteanna álainne. Caithfidh sé áit éigin cois fharraige ach chun an fhírinne a insint, ceapaim go bpiocfainn Béal an Mhuirthid i gContae Mhaigh Eo, an áit ina bhfuil Coláiste Uisce. Oh yeah.
Yeah, yeah, tá sé just go hálainn. Is aoibhinn liom an fharraige ansin, tá sé fiáin.

Chuaigh mé ann nuair a bhí mé sa Ardteist. Chuaigh mé ann leis an ceolfhoireann. Bhí mé ag seinnt leo agus mé mar déagóir agus chuamar ann ar feadh seachtain. Bhí cúpla gigs againn ansin. Chuamar go Phantom of the Opera agus bhí t-am iontach mhaith agam. So níl 's agam ar thaitin an chathair liom nó an thaitin an t-am liom ach b'aoibhinn liom dul ar ais arís ar aon nós. Ach faraor ní raibh mé in ann mórán taistil a dhéanamh. le linn an phaindéim, ach an raibh tú in ann aon áit nua a fheiceáil, Lucy? Yeah, chuaigh mé chuig Malaga actually le mo mo chlann, like mo haintíní agus gach rud mar sin um, i anuraidh an mí Iúil anuraidh um, agus bhí sé go hálainn, ní raibh mé ann riamh agus mhothaigh sé like Bhí sé níos fearr ná Éirinn. Bhí gach éinne ag caitheamh masks, fiú ar na sráideanna agus é like 28 céim agus rudaí mar sin agus yeah, just mhothaigh muid an-chompordach ann. Um, freisin bhí like teach againn lena chéile, gach duine ag fanacht sa teach chéanna, so níor fhágamar an teach mórán chun an fhírinne a insint bhíomar Yeah. saghas inár hermits. Ach yeah, bhí sé go hálainn. Um, freisin Oh yeah, chuaigh mé chuig an Ghréig le mo dhaid chomh maith. To be honest, bhí bliain iontach agam, saoire iontach agam. Chuaigh mé chuig an Ghréig chomh maith le mo dhaid agus a bhean chéile. Yeah, bhí mé ann leo nuair a bhí mé thart ar 14 chomh maith. Chuamar chuig Paros, Antiparos agus Santorini. Agus yeah, bhí sé an-deas. Like, Ba bhreá liom dul chuig an Ghréig libhse. Cheap mé is áit álainn í ach níor bhain mé sult as an am cos bhí mé le mo dhaid. You know, yeah, like whatever, it's fine. But is aoibhinn liom mo dhaid, just disclaimer beag, but I just coicís leis bhí sé just an iomarca. Ní raibh tú agus mé 23. Mamma Mia fantasy.

Ach roimhe sin ní raibh mé ar eitleán ó like tús an phaindéim go dtí like gur bhog mé go Doha. Ach ag an am céanna, just mar a dúirt mé like níos luaithe, like ní raibh deis agam nuair a bhí mé níos óige dul ar mórán like staycations. So like thóg mé an deis i rith an phaindéim chun like taisteal timpeall na hÉireann. Agus bhí like deis agam like áiteanna nua a fheiceáil in Éirinn. So like chuamar Aoife mé féin, Aoife agus like cúpla dár gcairde a rinne múinteoireacht bunscoile le chéile in i Maigh Nuad. Chuamar ar staycation agus bhí sé just ar Seacht na mBan but nach raibh sé go breá Aoife like. Yeah, bhí sé go hálainn. Bhíomar i Dingle, Corcaigh, Dingle, an Daingean to be fair, agus Waterville

laethanta saoire agam ó tháinig mé anseo like chuaigh mé chuig Abu Dhabi agus Dubai freisin agus bhí sé ar intinn againn dul chuig Tanzania ar feadh seachtain nuair a bhíomar saor ón scoil ach just mar gheall ar Covid just kind of chuireamar ar ceal é just ar feadh cúpla seachtaine eile. Just táim kind of buartha faoin like travel restrictions agus rudaí mar sin just in case déanann an rialtas rud éigin craiceáilte cos just uaireanta deireann siad like oh níl aon chead ag daoine ón tír seo teacht ar ais níos mó or whatever so I'm just gonna fan anseo ar feadh cúpla seachtaine. Yeah. Ní fiú é faoi láthair. Agus d'athraigh siad na rialacha like chomh sciobtha sin like tá sé literally like in yeah ní chuireann siad aon like notice. You know the way in Éirinn déanann siad an an cinneadh and then but like deireann siad like ó Dé Domhnaigh beidh muid á dhéanamh sin. Like anseo they're just like anois níl cead ag éinne thar 65 dul amach níos mó or whatever and then you just have to follow the rule like. So níl aon like warnings ann, tá sé craiceáilte. Ach I suppose bhí an t-ádh liomsa leis an phandéim, nó ag tús na pandéime, mar bhí ticéidí go Hamilton agam ar an 29ú lá de mhí Feabhra, fiche fiche. So chuaigh mé féin agus mo shiblíní agus mo chol ceathar sall go Londain chun é a fheiceáil. Ach like is cuimhin liom a bheith ar an plane agus an lad in aice liom, bhí like sanitizer aige agus chuile am a bhí duine ag casacht nó rud éigin bhí like a sanitizer ag gabháil ach like bhíomar like bhí mé ag gáire ag an am I was like no like níl sé sin chun cabhrú like níl sé seo chomh mór is a cheapann daoine go bhfuil sé like you know táimid ar laethanta saoire céard atá tú a dhéanamh ach literally like tháinig muid ar ais agus an tseachtain ina dhiaidh sin it was like right so sin críoch leis an scoil don bhliain seo go n-éirí libh ach um, bhí an t-ádh liomsa freisin mar táim in ann tiomáint agus bhog mé ar ais go Gaillimh ag tús na pandéime Nuair a d'oscail na rudaí suas bhí mé in ann like tiomáint timpeall an an chontae like so bhí rinneamar cúpla turas laethúil go Conamara agus rudaí agus um bhí an-suim agam sa sea swimming agus rudaí mar sin de like just rudaí beaga ach rudaí deasa a bhí ann. Ansin obviously bhog mé siar ach Níl a fhios agam an raibh tú sa charr ag an am seo Lucy ach an samhradh seo caite rinneamar like a lán road trips agus ag an am seo ní raibh tú in ann dul go dtí an aerfort gan cúis like it has to be an essential journey nó cibé rud. Oh yeah. So bhíomar ar an trá cúpla Gaelgals ach ní cuimhin liom cé a bhí ann. Agus chuir mé um, like McDonald's insan mapa mar bhí mé bhí ocras orm. So thosaigh mé ag tomáint agus like, you know, just McDonald's níor mé, níor dhearna mé like check ceart cén áit a raibh an McDonald's seo. Agus thosaigh mé ag tomáint agus ansin like bhí tú in ann like na heitleáin a fheiceáil agus bhí Dublin Airport ag teacht chun tosaigh. I was like shit mar tá like

go luath. I know tá rudaí saghas aisteach faoi láthair ach an bhfuil aon phlean agat? Aoife, an bhfuil plean ar bith agat? Tá ticéidí againn do Sziget na bliana so tá mé ag tnúth go mbeidh muid in ann gabháil mura gcuirtear ar ceal é. Tá muid ag dul, tá muid ag dul. Tá muid ag dul, yeah, yeah. Tá na ticéidí againn ó 2020 ba aoibhinn liom

seachtain saor agam ón scoil so le cúnamh Dé beidh mé ag dul chuig Kenya chun safari a dhéanamh. But níl aon rud níl aon rud eagraithe go fóill so just braitheann sé. And then nuair a téim abhaile don samhradh tá mo chlann uilig ag dul chuig Lanzarote ar feadh coicíse.

Bhí sé ar intinn agam an J1 a dhéanamh i 2020, then 2021, agus bhí sé ar intinn agam é a dhéanamh i mbliana, ach ansin bheartaigh mo Dhaid an bhainis a bheith aige, acu, i mí Lúnasa agus chuir sé ceist orm a bheith like a a best woman um so dar ndóigh ní raibh mé in ann a rá like oh no soz ní bheidh mé ann. So yeah bheartaigh mé just fanacht agus taisteal timpeall na hEorpa agus b'fhéidir dul chuig Meiriceá chomh maith ar feadh like seachtaine nó dhó. Tá sé deacair freisin ag teacht as bliain ag obair chun dul ag obair don tsamhraidh nó ar ais chun like obair nó máistreacht a dhéanamh an bhliain seo chugainn so b'fhéidir go maith an rud é go mbeidh tú in ann taisteal i mbliana. Yeah, ceapaim fós go rachaidh muid chuig Nua Eabhrac anyway ar feadh like seachtaine so is cuma. Umm agus ansin déarfainn go mbeidh mé in Uisce ar feadh seachtaine. coicíse nó pé rud i mí Iúil. So yeah. Sin a cairde, ceapaim go bhfuil muid ag teacht go deireadh an podchraoladh anois ach tá Shoutout na Seachtaine againn. So ár Shoutout na Seachtaine an tseachtain seo ná leathanach Instagram nua darb ainm Spórt na mBan. Tá an leathanach seo á mhaisiú

ar an leathanach nua seo agus tá sé an-suimiúil agus táimid ag baint an-taitneamh as agus táimid ag tabhairt an-tacaí di, so maith thú Clíona faoi sin agus tá súil agam go mbeidh a lán eolais ar an leathanach sin i rith na bliana. So sin é, a chairde.
Ní chreidim go bhfuil an phodchraoladh seo théis teacht chun deireadh cheana féin. Bhí sé an-spraíúil labhairt libh, gals, agus